zipatso, kuthandiza kutukula ochita malonda ang'onoang'ono ndi akulu omwe powalengezera malonda awo. Zonsezi zimatheka pa mitengo yokambirana. Onerani kanema wa Luntha pa machanelo awa, Starsat, channel 474, Startimes, channel 474, Topstar, channel 474, Zuku, channel 5 1. Kiliye Kiliye Channel 007, Go TV Channel 807, Azam Channel 386 komanso mutha kutitsatira ndi kuonera mapulogalamu osiyanasiyana pa Luntha Television Facebook page komanso Luntha TV official.
lero ndi lachisanu pamene tikupitanso kumapeto kwa sabata ino titathamangathamanga ndithu kugwira ntchito molimbika dziko la malawi anthu akumagwira ntchito molimbika koma zikumavuta kuti kodi Mm. ndikulimbikiradi mdziko loyenera tikulandireni wina amati dziko losamva kulimbikira Ya, ndipo silikumva Yeah, kumamva. Lero opanga bizinesi mawa waduka mboza Kumalengera kuti umalimbikira pa penipeni kapena umalimbikira pa basi. koma kulimbikira anthu akuyesetsa Wadzuka bwanji?
ndadzuka bwino kaye tisalandire anthu Eh. tizingopita basi Eh, aliyense ah, akudziwa kuti dada. kwacha Eh, mwa- bola tadzuka dzina langa ndi robert edward eh, ndipo ah, mzinzangayo uyo rashida matenti mukanadikira ndikanakutchula ndekha

Ayi anthu atithamangisapo pano koma tikukhulupirira zoti anthu mwadzuka bwino kumeneko. Ah, ife timasangalala mukakhala muli mbali imeneyo, ife mbali yakuno mpulogalamu ya press review monga mmene timachitira nthawi zonse timayang'ana nkhani zikuluzikulu m'masamba mu mapepala awiri Nation komanso Daily Times. Uh, so I have the Nation newspaper

Bargaining power may wane after September 16th depending on electoral performances. Ayi Wow. za ma alliance zi mwina tikanadzisiya kaye. Za ma alliance tikanadzisiya kaye. Aliyense apite payekha modzidalira. Chifukwa tikayang'anira mmene inalili tonse alliance panopa ndikumapezeka kuti no kwatsalano chipani chimodzi. Sanatuluka monse achi. Komanso kumaona kuti ngakhale enawo analimo

is you and me is malawians uh, anthu osauka misonkho yawo mm. apapa mu story mu akunena zokuti MEC panopa yapanga kale tentative budget ya rerun mm, mm.
oh okay yes okay akonzekeratu for them the, okay they will be

with alliances okay but ngati munthu amene ngati ngati ngati anthu amene we fund now those are the, the, the, the consequences of these political parties continuing with their egos this is a painful um, uh, uh, situation because ngati ta ngati ti- ti- ti- ngati tapele- tapeleka 50 billion for example for these elections

tikuyenera zoti ndalama zija tiperekeso eh, ah, kuti tikavote zinthu zoti zinthu zoti tikanazipewa tikanangovota kamodzi kumaliza Basi, dziko lino kumaliza, zipita- nkumapita.
this country for the past four years it has dragged it has moved at a snail pace

okay Na- Sizi- koma budget tinamva kuti no sizinayende mmene a minister ja amafotokoza anafotokoza kuti iyayi kumaoneka kuti tikubwerera mbuyo ndithu Oh, yes so pali ka projection ka 3 point something i think uh, growth ya ya ya economy this year alright but you can see kuti Eh, ngati dziko tangokhala pamodzimodzi tikuyenera kuti tizipita chitsogolo and zisankhozi zisamatichedwetse yayi timayenera kuti tizingopanga choyenera kupangacho anthu kusankha off we go alright but apapa zipani za ndale eh, zikufuna zipange ngati zimene anapanga ku south africa kuja tsonotu chimene chivutitse nkhani ndichonena kuti ukayang'ana anthu mm. amene akupikisana pa maudindo mm. ambiri mwa iwowo ndoti anayimapo mdziko muno mm. analephera malawi and mm. malawians are not sure kuti tisankheno ndani mm. ndi pamenepo ndi pamene pavutitse zinthu kuti tisankhe uyu anatidutsitsa mu izi izi izi izi mm. tisankhe uyu akutidutsitsa mu izi izi izi mm. tisankhe uyu nayenso mm. anali ndi mavuto ake mm. tisankhe uyu akuoneka kuti mbiri yake si yabwino mm. ukukumbukira ndinatsatirako mm, interview imene anachita mm, patience namadingo pa zodiak mm. amakamba kuti amalawi sitiyang'ana kuti kodi munthu ndotani sitiyang'ana kuti kodi mbiri yake ndiyotani zimenezo ndi zimene zimatilepheretsa nde nkhani zake ndi zimenezo zimene zikhale zikutichedwetse chifukwa pakanakhala kuti mwina mwake anthu akuonapo wina wake kuti i think tikangopita uko amene tikukasankha ndiwe potengera mbiri zake nde mm. tivomereze tichedwapo okay pali chinthu chimodzi chimene after zonse zimene wanenazo zoona zokha zokha Chimene chi chichitike ndipo chi chi chichitika ndithu pa 16 September ndi chakuti a Malawi akavota. Whether ma candidate onsewa ali ndi machimo awo awo, tikanena Peter Mutharika ndi anali omuthamangitsa ku state house chokani zipitani so that we don't want you, go to page house and stay there, now is coming back. tikanena za achakwera nde ndi izizi pano tikuvutika anthu tikufinyika anthu zinthu sizikuyenda economy ndi zimene timanena azichani machimo okhaokha eti tikanena za a ndani a Kabambe is he, he can only promise and this country we have

awawa ma- ochimwa okhaokhawa akanangotengana akhale limodzi I- kaya uyu apanga alliance ndi uyu kaya wina apanga alliance ndi uyu nkhani ndiyakuti pa 50 plus 1 pa tizadusepo tikazadusa tizizapita because wh- wh- whosoever is going to be elected as a president tiz- we should be continuing as a country okay mwina a Chakwera tikazasankha Uh, tikadzasankhaso mwina adzakhala zoti aphunzira kuti hey, 5 years ijayo ndinakanya kwambiri this is my last 5 years ndikuyenera kuti ndipange deliver ndi zina zotero apo bi mwinaso adzanena zoti iyi apo andisankha ndingopakuliratu no tsopano Mm, ndibeno mm, zedi- mm. anthu no you know things like that uh, zimene anthu amaganiza kunja kuti ah, anthu amatha ona zoti ah, 5 years apapa nde ndingoti ah, ndingobano ndi zina zotero kuti uh, ti- tisa

uh, can uh, can assist us as a country mwina ndi player oti anali panja uh, waona mene game ikuyendera kuti ayi ndi- ndikalowa ndikasintha pakuti pakuti sometimes timaona mumpira muja ma substitute amatha kubwera and bring impact okay so mwina awawa um, um, akuzikola aphunzira apita mthalikapo mwina tikasankha a Kabambe for example uh, mwina odalilidi ndi luntha ndi nzeru zimene amanena zija kapena cholinga kapena cholinga chenicheni chenicheni. intention yabwino achina Dr uh, Joyce Banda nawonso anakhala ku president sanapatsidweko mpata kuti akhale president on an elected ticket uh, kuti munthu mwa- mwamsankhano kuti mwampasa mandate anali chabe president because uh, panachitika ngozi ya imfa uh, ya the late professor Bingu Mutharika so all these people Ah, ah, mwaiwala kachipani chimodzi kodi cha, cha, cha, cha, cha chimatchuka kwambiri ku Mulanje u- Chi- chi- cha chani cha Kondwani Nankhumwa nawonso ndi No. president ya nawonso ndi president komano programu inoyo ya press review ndi programu yoti imakhala ndi nthawi ndi silima silingamangotchula mumalira kutchula ena Silinga- onse silingamangotchula tatchule china- onse amene akhale pa tiketi silingamangotchula wina aliyense iwonso kutoko kumene aliko achite kudziwa zoti ayi, ife timakhala

um, hmm. ndimafuna kuti usanapite ku, ku, ku front page Mm. nditangopangiratu uh, nkhani iyi imene ili uh, mu- mu nation page 3 akuti prisoners students risk vote uh, disenfranchisement there are fears that prisoners set to be released prior to the voting date and students still in school

ndi palibe chimene mukuchita chokangono Basi, anthu ena abwera so eh, palibe- these are your bosses mwina kungonena kuti abasi nde kuti Mm, yes, sizikuthandiza these are your bosses, and the, the, the, the exercise of casting the ballot is what gives you life to breathe. Without that, you, you, you, you won't be antofunika. So please, Invani is easy and is good. And I believe we make we, we, we do that because, as I've already said, I didn't

We have also established that some of the operators are operating at half scale because part of their facilities are still submerged. So tinatsatira ndithu nkhani imeneyi kuti madzi anapezeka kuti levo yake yayamba kukwera mu Shire komanso mu Lake Malawi nde anthu amene anamanga ndithu maloji awo mahotel awo mphepete mwa nyanja akuvutika kuti achite recover koma I don't, I, I think eh, vuto ndilonena kuti sitimatsatira malamulo mm. chifukwa mmene muja inde timadziwa kuti okay anthu amangotenga kuti okay chaka chino kulibe madzi nde kuti apita kwao anthu nkumangobwera nkumangomanga mmene mujamo mm. lero ndi izi zikukanika kuti no zinthu zitani zibwerere m'malo mwake mm. ndi chifukwa yakenso umaonanso kuti anthu ngakhale amawauza kuti msewu umalekeza apa musamange nyumba yanu apa pamawa zimazapatsa bize kuti ngati afuna kukonzanso msewu uja anthu ayambe kupatsidwa makompeseshoni zimene ndiziononganso ndalama kwambiri No, um, I think I, I think your your your view is as good as mine because you know, in the first place, akangonena nkhani ya nyanja kusefukira ndimangokwiya

that was supposed to be an opportunity madzi amene aja kukapanga harvest eti ndikuwaika m'madamu ndi zina zotero eh? awawa amene no they are suffering the impact of that we could have used the same water the harvested water ndikuwagwiritsa ntchito kulima kapena kupanga china chake the money realized from there from a mega farm imene yalimidwa

ndimaona ngati pa atm paja sindiona kuti tourismuyo Ima- imayendapo bwinobwino kapena imangotchulidwapo koma anduna anakuboma likutinje if anduna was given a chance can you explain eh, mukupanga chani ku tourism ko ah mwene sizi- izi za tourism ineyo za pa ATM strategy sizimandigwira mtima as a person ndimaona ngati kuti

we always say kuti ndi nkhani zoti zo- zoduka mutu kawiri kawiri Eh, zinthu sizikuyenda we continue to fund it chani pamene bwezi mwina mafanzi ena akumapita ku tourism Okay,
komanso ku tourism kopeka paja Eh, this thing of tidziyamba ndife amalawi chani ndi zina zotero i believe that's a scam that statement of tidziyamba ndife Ah, ah, tiyamba bwanji popeza amalawi eni ake akulephera kuti olo adzigulire chakudya nde akafika bwanji Iwe ukanike kugula chakudya then you want to start off from here and go to nyanja kuti udziyamba ndiwe malawi I, I, I, I, don't, I, don't, i don't even know how that statement came to, uh, came, came to be because ndizo- ndizovuta ndi zovuta so i think tione ku story inayi chabwino so aip is twist times so nkhani ikukamba kuti no government yalephera kupanga purchase 56.481 metric tons target yawo inali 550,000 farmers who are desperate implementation of the 2024-2025 affordable inputs program aip has faced hurdles with official figures indicating that a significant number of farmers has not benefited from it. Our calculations show that the government has only procured less than half of the fertilizer it planned. So, yeah, 2024, 2025, umaona kuti kodi mvula inavuta budget koma okay olo ikanabwera bwinobwino zipangizozo zinavuta. how i wish ma- maybe anthu akagula aonawo ka mu sitolomu kuti koma ndalama zogulirazo zinatuluka nde ngati zinatulu zinatuluka ndalama zogulirazo anangogula Eh. half nde kuti Eh. zinazo zankakwani ndalama imene apapa sanafotokoze kuti ngati ndalama ya- yatuluka Mm. kwambiri chimene akufotokozera Mm. ndi nkhani yonena kuti no kodi kunabwera matanzi angati a npk akukamba kuti 22644 metric tons komanso kunabweranso urea uh, 23 0.704 metric tons mbewunso inabweranso yochepa mm. eh, 3.771 metric tons nde and mbewu zinazo timapanga tu mdziko momuno eh, sitimapanga import tu I, I, i don't know but my, my, my question is if uh, or my point is if, if ndalama zonse zimene tinayika mbudget zinatuluka Nkwapatali nde kuti ndalama kuku- kukuyenera kubwera change Nde kufunika change. Eh, kukuyenera kubwera change Kufunika change eh, bwino lomwe. Chabwino. Um, inflation outlook under scrutiny. Um, analysts have expressed um,

tiiwaleko ya aku- aku- akuchita mwendo khwee Mm, mm, koma tikudziwa kuti mwina anthuwo ah, amadziwa chimene ama- amanena mwina abomawo Mm. tiye tipiteni ku business chabwino ya daily times.
Ah, ku apa kukamba kuti parallel market rate fluctuates the kwacha to, uni to united states dollar rate on the black market has been seen fluctuating with recent figures showing that the

stability ya the official rate well it's a good it's a good news that we are still there uh, but uh, nkhani ndi ya the accessibility if it's not if, it, if it's not being found uh, ndipovuta ndi mavuto okhaokha amene komabe we are here in this country ndipo sitithawa mdziko muno tilipo eh, tilipo uh, now arts and culture miss malawi law

Yeah, well you crown someone as a queen and Miss Malawi? Uh-huh. so what? eh Eh, komanso so- paja kumakhalanso ndithu ka debate kuti kodi kwenikweni amapanga bwanji define kuti this is the queen ndiye ah Eh. ndizovuta No, komanso but, but there are judges

uh, a connection that imene imachitika kaya pamwezi between the miss malawi and the ministry of tourism i don't even know ngati zimakhalapo kuti kaya amayimbirana mafoni nkomwe sindimadziwa okay komano komano amene akazatere azi azi- azi- azika- azikambirana zinthu ngati zimenezi okay china chake chachitika ku malawi kaya kuli mpira ndi zina zotero the miss malawi the what

bns kumene malawi ikakumananso ndi comoros ndikufuna kuti tatiyeni tipite Tipite. Eh, Yeah, no, nga- chifukwa am- anthu akamapita zikhala kuti akupita ndi chilimbikitso ndi zimene zinachitika yeah, last because of Sunday. what happened no Yes. we, i wish the coach the new coach the, the best azingowina choncho basi eh, azingowina uh, that's, that's the only Pa- maybe the- pakaliliro koti munthu ukhala mmalawi akuzokhala kusema nanga kukuzingopita kukalira kupita kukalira kupita kukalira banki peza ngongole iyi Eh, iyayi eh. ukaipeza chongola dzanja Ayi, mayo so, mayo eh. iyayi forex hayi cha- ndichichose bwazi ulimi ndipo mvetsera, tunkaliolirayo ina zani. ndimene akukamba apa kuti the shortage of training grounds in blantyre is forcing over 10 teams mm. to scramble for Kamuzu Stadium as they start preparing for the 2025 season. So akuikanganira na stadium imeneyi or the teams like mighty wanderers fcb nyasa big bullets kuyang'ananso bullets reserve bullets women mtopwa men onsewa okanganirana